wawazifumu wawazifumu lero ndabwera ndi nkhani nkhani yake yokhudzana ndi mtsikana amene anaphedwa ndi abwana ake mtsikana ameneyu dzina lake ndi lucy lucy amachokera ku kenya komwe ku kiandutu tika ndi kumene amachokera mtsikana ameneyu adali mtsikana olimbikira ntchito ndipo china chilichonse chinali bwino ankagwira ntchito pa ngo ina yake yeyu ndi amene ankayang'anira za ndrama NGO imeneyi inkathandiza ana ovutika, ana amene ali mumsewu kapena kuti ana a masikini. Ankawatenga ndi kumawachapa ndi kumawapititsa kusukulu. Anthuwa adali ndi ana ambirimbiri osachepera ana 20 amene ankawatenga mu ma streets, ana oti makolo awo mwina adawaiwala, ana oti mwina anathawa makwawo. amagona mu ma street ankawatenga ndicholinga choti aziwapasaso moyo wina wasopano nde mtsikanayu ndamene adali munthu amene ankayang'anira za chuma nde kenako adaona kuti ndrama zimene amapereka ma donor zinkasokonekera Lucy ataona zimenezi ankakhala chete koma tsiku lina adafika potopa anapanga chiganizo chomuuza bwana wake Stanley Njuguna Kabai. Stanley Njuguna Kabai atamva zimenezi anali odabwa. Koma Lucy sankadziwa kuti Stanley Njuguna Kabai ndi amene anali munthu amene ankapanga magemu onse aja, anali mastermind. Ndi amene ankasewera magemu amenewa. Zotsatira zake Lucy atamfikira adamuuza kuti okay ndakumva Kenako Stanley Njuguna Kabai adapita kwa azinzake kukalongosolera kuti mtsikana uja, Lucy, watizindikira zimene tikupanga. Zotsatira zake anthu aja anapanga plan yofuna kumukhalitsa chete Lucy, koma iwo aja sankafuna kuti amukhalitse chete kwa 2 minutes. Iwo aja ankafuna kuti amukhalitse chete mpakana kalekale. Ndipo padali pa 16 January 2025 ndi pamene Stanley Njuguna Kabai adamuuza Lucy, ndifuna ndimtenge mwana kupita ku Meru School. kokamusiya, chonde tiye tipite limodzi. Lucy anati ok chabwino ndikuperekezani anatengana pamene paja anakwera mu ka Toyota ka Stanley Njuguna Kabai akupita kudapezeka kuti foni ya Lucy idazima foni ya Stanley idazima kuchokera tsiku limenelo Lucy sadaonekeso. Ndiye anthu no anali odabwa pozindikira kuti Lucy foni yake simakhala yozima komanso Lucy samatha tsiku osapanga post pa social media. Zotsatira zake mayi ake adaona kuti ah tsiku ladutsa mpakana masiku awiri mwana wanga ali kuti? Adapita ku polisi kukatsegula mulandu oti munthu wasowa. Kenakono a polisi adayamba kufufuza kodi munthu amene anali ndani? Anthu akumene ankagwira ntchito adanena kuti adapita ku Meru. ndi abwana ake a Stanley Njuguna Kabai. Zotsatira zake, apolisi anam'fikira Stanley Njuguna Kabai. Kodi inuyo ndi Lucy munasiyana motani? Stanley Njuguna Kabai adanena kuti, Ine ndikupita, Lucy ndinam'siyira pakutipakuti. Anakwera galimoto ina, ine ndinapitiriza ulendo wanga. Tidali tikuchokera kokasiya mwana ku sukulu ndi pamene wina aliyense anayendera yake. Anati, Okay, chabwino. Ndi apolisi anamumva Stanley Njuguna Kabai, koma mfundo ija sinagwire mumtima. Ankadziwa kuti china chake sichili bwino. Kenako adapita kwa mayi ake a Lucy. Tatiuzeni, inuyo ndi mwana wanu mumakhala motani? Mayi ake a Lucy adalongosola. Adanena kuti, Ine ndi mwana wanga panalibe vuto lina lililonse limene timakumana nalo. Mwana wanga adali mtsikana okonda chilungamo. Mwana wanga adali mtsikana oopa Mulungu. Kenako adafunsanso, Mwana wanu analibe mdani wina aliyense? Mayi ake adanena kuti, mm Panalibe mdani wina aliyense. Kenako apolisi aja adafunsanso, Palibe china chilichonse chimene anakufotokozerani asanamwalire? Mayi ake aja adanena kuti, Pali chinthu chimodzi chokha chimene anandifunsa. Anandifunsa kuti, Kodi amayi, bwana wanu ngati akudani, inuyo mungatani? Adandifunsako zimenezo zokha. Kenako apolisi aja adapeza. poyambira kumufufuza Stanley Njuguna Kabai anapitaso kwa Stanley Njuguna Kabai inuyo tatiuzeni chilungamo inuyo ndi Lucy ubale wanu unali otani kwenikweni Stanley adakambaso chimodzimodzi Lucy anali wabwino izi ndi izi adafotokoza mmene ankayimverera pofuna kuti Lucy aoneke wabwino iyeyoso aoneke kuti ubale wake ndi Lucy unali wabwino panalibe mavuto ena aliwonse zotsatira zake apolisi aja adamuuza Stanley Inuyo ngati munena kuti Lucy anali wabwino ndipo panalibe vuto lina lililonse, ndiye n'chifukwa chiyani Lucy adadzakusumirani? Stanley anali odabwa kenako adawafunsa apolisi aja, Mukunena kuti Lucy adadzandisumira kupolisiko ineyo? Apolisi aja ananena kuti, Eya. Koma apolisi aja anangokamba zimene zijazo pofuna kuti iye ujayo akhale womasuka. Kenako anam'funsa, Ndiye n'chifukwa chiyani ukunena kuti ubale wako wa iweyo ndi Lucy unali bwino? panalibe vuto lina lililonse ndiye nchifukwa chani lucy anabwera ku polisi dzakusumira ndipo maumboni ife tili nawo stanley anazingwa kenakono stanley adayamba kuyankhula chilungamo zotsatira zake adamuuza kuti ukudziwa chani zonse zimene umakamba zija ife timadziwa kuti nzaboza chilungamo nchimenechi panopa tikukumanga adamunjata anampititsa mchitokosi adakamba mudinadina nde munthawi imene ankamudina mtembonso wa Lucy udapezeka ku Sagana River atamwalira nde nkhani ija inangokhala ngati afika pa worse opha munthu uja ampeza kale mpaka na pano Stanley ali mu ndende nde mulandu wake ukulowa mmawa pa khoti akupitiliza kukamba mulandu wake okupha munthu wa ntchito nde ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro akuluakulu pena pake ndi bwino kukhala chete zinthu zina zake zikamachitika osamalongosolera azibwana anu osakhulupirira munthu chifukwa chakuti zinthu zina zake zikamachitika amatha kupanga ndi bwanayo inu musakudziwa nde inuyo muzamufotokozera iye ujayo abwana ee panopa pakampani pano anthu apanga zakutizakuti aja apanga zakuti mkumbi ndi bwanayo amene apanga zimenezo ndipo muzaona nazo vuto koma inuyo munakakhala zoti mungopeza salary yanu ndi kumapanga za bizinesi yanu bwezi moyo uli chimodzimodzi akuluakulu kumadziwa poyankhula kumadziwa pokhala chete kumadziwa kugonja zimenezi zimathandiza mu china chilichonse chimene mukupanga chinanso ndichi osakhulupirira munthu